bisimilahi rahmani rahim awuzu bilahi mina shitani rajim maliyɛnw aw ni ɲankuma depuis a dagayɔrɔ la an n'aw balimakɛ don mutu babiye danbele depuis paris aujourd'hui nous sommes le 3 juillet 2022 ya rabi ama ala k'an ka kumaw don kulo kunnandiw la ala k'an ka fɔta ni sahaba bɛn mali fasoko ala ko ye tiɲɛ ye jamana ko ye tiɲɛ ye mɔgɔ ko ye nkalon ye maliyɛnw aw delila a k'a kɛ ala ye a k'a kɛ kira ye a ye bɔ mɔgɔ ko kɔnɔ an ka jamana in lajɛ jamana in bɛ kɛ anw sago de ye n'an bɛnn'a la ka bɛn kare ko tiɲɛ k'an ɲɛsin tiɲɛ ma an b'a wajibiya marabagaw ka diyagoya u bɛ tiɲɛ sira tagama awɔ u b'a tagama u b'a tagama o ye sɔrɔsi kan ye maliyɛnw an ye CEDEAO ka kɔrɔfɔ mɛn ko sanction wulila ka bɔ mali kan alihamudulilayi an tɛ CEDEAO fo an t'u waleɲuman dɔn mais an bɛ mali marabagaw fo u ka gestion na nin crise in gestion an b'o fo an b'olu waleɲuman dɔn foli belebele o ye maliyɛn denw de ta ye o ye jamanatigiw de ye aw de ta ye jamana ye f'anw k'a dɔn k'a fɔ ko anw de ta ye jamana ye ninnu minnu bɛ mara la u b'a k'u sago o y'a diyalen de walahi n'a goyara a bɛ to jamanadenw de ta la n'an y'o dɔn jamana k'anw de ta don k'anw de sago bɛ kɛ k'u bɛ yen anw de ye anw de kama an bɛɛ b'an tagafan dɔn donc foli belebele k'o di commerçants ma k'a di transporteurs ma k'a di bɛɛ lajɛlen ma fɛn o fɛn ye kɔngɔ muɲu ka minɔgɔ muɲu ka degun in kun faso kanu kama ala k'aw sara o tɛmɛnen kɔfɛ k'a fɔ an ɲɛna ko nkalon nkalonkan min bɛ CEDEAO mɔgɔw da ko janfa don an y'a fɔ aw ɲɛna yan nɔ don tɛmɛnenw la Asimi walahi jugu t'anw ye kɛlɛ in an y'a daminɛ bi bi ko tɛ dɛ kɛlɛ in ma daminɛ bi mais ne ka faamuyali la ne furadama maa mɔgɔ bɛ ne ka taabolo dɔn n ko tant que sokɔnɔna de ma ko ka jɛ k'i ka dalala furan walayi i bɛ soli ka bɔ i ma taama zon dugucilaw minnu ye faso miliyariw détourné walahi u b'i kɛlɛ dogo la u b'i kɛlɛ bange la tubabu bɛ warimugu de cɛ ka taa d'u ma sabula ka da kan an ka wari t'an yɛrɛ sago la anw ka indépendance tɔgɔ de b'a la k'a b'an bolo i ka indépendance bɛ k'i ta ye ni sɔrɔsi b'i bolo dugukolo b'i bolo i ka wari b'i sago la i bɛ kuma i ka kan na i bɛ kalan kɛ i ka kan na o de ye indépendance ye wali kan de b'an bolo wali nafolo de b'an bolo hali bi an b'a la ko nous sommes indépendants oui n'an bɛ fɛ k'an yɛrɛ nɛgɛn tubabu bɛ k'o de jira an na bi à travers la CEDEAO ko jamana in ko tɔgɔ de b'a la k'an ka yɛrɛmahɔrɔnya b'an bolo ko mais k'an b'olu saga sago la wa maliyɛn denw bɛ wuli k'u jɔ mais maliyɛnw tɛ wuli denw tɛ wuli k'u jɔ nkalon kan dɛ monsieur le président de la transition an k'o tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna zena an ɲɛ bɛ fiɲɛ dɔ wulitɔ la ko bana kunbɛ ka fisa ni bana furakɛ ye mais sani fiɲɛ ka wuli gɔngɔn ka wuli maliyɛn denw ka wuli k'u disi jɔ i ni diɲɛ cɛ o k'a sɔrɔ i ye maliyɛndenw sago kɛ maliyɛndenw sago ye mun ye zonw minɛ nin kuma in mɛnna sen na dɛ magistrat minnu bɛ yen procureur minnu bɛ yen juge minnu bɛ yen n'u tɛ se ka zon ninnu minɛ mɔgɔ wɛrɛ ɲini min b'u minɛ walahi sinon i jugu fɔlɔ y'i yɛrɛ de ye an ye politikimɔgɔw ye n ka vocal tɛmɛnenw video tɛmɛnenw n y'a fɔ n ko zonw ye kuma daminɛ dugucilaw ye kuma daminɛ politisiɛnw ye kuma daminɛ o kɔfɛ loi électorale tɛmɛnen an y'u bolo ja ye an y'u tagafan ye ayiwa an ka politikimaa dɔ bɛ yen ɔ ko avocat don dɔw ko ten n'o ye maître Tapo ye a bɔra ko journalistes ma ko n'u bɛ fɛ ka kuma question in poser k'u k'u tilen k'a poser n'u bɛ fɛ ka ɲininkali de kɛ ni sɔrɔsiw bɛ kɛ candidat ou bien n'u tɛ kɛ candidat ko wa k'aw tɛ k'a ye bi aw tɛ k'a ye sini ko charte y'o fɔ ale ta ma kɛ Mali ya parce que ale ni Mali marabagaw tun kumara ka tɛmɛ o donc ko ni min bɛ baladen da k'a y'a mɛn balaba da a kɔnna ka kuma min fɔ ayiwa CEDEAO nan'o de confirmer bɛɛ b'a dɔn min bɛ CEDEAO kɔfɛ ayiwa bɛɛ b'a dɔn ko misiw minyɔrɔ la ko filen tɛ yen karamɔgɔkɛ Asimi min ɲinin'i fɛ CEDEAO ye sanction wuli mais u y'a wuli n'u hakilina ye dɛ u y'a wuli n'u ŋaniya ye dɛ n'i ye se k'anw yɛrɛ ye an b'a fɔ k'an ka frontière u y'u ta dayɛlɛ an ye mais an ta datugulen ka to a ye dɔ fara contrôle kan ayiwa an b'a bisiki k'a fɔ u ye kɛlɛtigɛ ko de daminɛ u bɛ fɛ k'an kɛlɛ mais sani u k'an kɛlɛ o k'a sɔrɔ faso jugu minnu bɛ yen minnu ye faso in buruja k'an ka bâtiment publicw ta k'u buruja k'an ka nafolow détourner i k'olu minɛ k'olu bɔ an senkɔrɔ sinon baara in tɛ nɔgɔya parce que maliyɛndenw bɛ ka furuku u bɛ ka dimi a laban bɛ k'an yɛrɛ ɲininka mun de bɛ yen n'o tɛ se ka ɲɛfɔ maliyɛnw ɲɛna ayiwa an jɔra a kan k'a fɔ CEDEAO ye sanction wuli an ka wari minnu bɛ yen n'an bolo sera ka da olu kan i y'a faamuya bɛɛ i bɛ fɛɛrɛ kɛ an ka se ka bɔ a CEDEAO ko in yɛrɛ la n'i y'a mɛn CEDEAO b'a fɔ k'olu de bɛ président cogo an kunna u sagona président o ta y'an b'u ka jɛkulu la heyi kuma tɛ kuma min kɔfɛ a ye se irisiw ma aw k'aw sigi ka kuma u sigilen bɛ u ɲɛ bɛ nin ko bɛɛ la faransi an'a jɛw olu b'a fɛ ka bin mali de kan o jɛyara bɛɛ ye awɔ olu ka jate la u b'a fɔ ko irisi taara bin ukraine kan donc irisi ka protégé ye mali ye olu fana b'a essayer ka na bin mali kan n delila k'a fɔ n ko kɛlɛ donna kɛlɛ kɔnɔ bi a jɛyara maliyɛn bɛɛ ma kuma in kun kun ye nin de ye n ko kɛlɛ donna kɛlɛ kɔnɔ a kun kun ye nin ye a ye wuli aw ka se irisiw ma duguna t'a la o an bɛ lahɔrɔma o lahɔrɔma la ala ka lahɔrɔma don mais irisiw ka lahɔrɔma don dɛ n'i y'a mɛn ba dɔ bɛ ba dɔ gun cɛ dɔ sɛmɛnen don dɛnɛn na dɛ donc bi fanga fɛn fɛn b'anw na an tɔgɔ bɛ diɲɛ da min na ni diɲɛ bɛ k'anw mankutu irisiw de ye kɛlɛkɛminɛn d'an ma irisiw de jɔlen b'an kɔkɔrɔ ka siniwaw fara olu kan donc an kana k'u ma fitiriwale ye a ye sigi a ka taa sigi à table an ni irisiw ka kuma bon kɛlɛ in sera yɔrɔ min na an dɔnko banna ko la aw b'a fɛ an ka taa sira jumɛn fɛ n'a t'an janfa n'u ye sira min yira aw la a ye t'o fɛ hali n'u k'aw ka fili kɔlɔn kɔnɔ a y'aw fili kɔlɔn kɔnɔ i b'a sɔrɔ bɔda wɛrɛ bɛ yen mais n'an tora sira filaboli la n'a labanna min na a bɛ k'an bɛɛ ɲɛna e ma se ka sokɔnɔ zonw minɛ ni ni kɛlɛ nana ka fara o kan a i bɔ man di o la dɛ an y'a fɔ min ye MINUSMA ye an jɛr'u kɔ an yafar'u ma min ye CEDEAO ye an jɛr'u kɔ an ja an yafar'u ma an k'an jigi kɛ ala ye an k'an jigi kɛ irisi ni siniwaw ye parce que bi a sera waati sera an ka choix kɛ sa n'an bɛ tugu OTAN de kɔ an ka tugu OTAN kɔ n'an bɛ tugu siniwaw n'irisiw de kɔ an ka tugu olu kɔ dɔ kɛra dɔ kɛra maliyɛn bɛɛ y'a faamu mais kana an janfa walahi n'i ma zon ninnu minɛ n'i ma dugutila ninnu minɛ n'i ma nɛn fila nɛn saba nɛn naani ninnu minɛ i y'an janfa dɛ an t'a yafa donc kuma kuncɛ kuma ye min ye an ka bɔ CEDEAO la MINUSMA an ka u gɛn i bɛ décret ta k'a fɔ an tɛ CEDEAO la wa an tɛ MINUSMA la ni min y'i nɛn ta k'a da ni min ko n'i ko ku ni min ko banankun o bɛ t'a fɔ yɔrɔ wɛrɛ n y'a f'i ɲɛna k'i ma na ni élection m'i sigi jamana in kunna mugu ni kisɛ de y'i sigi donc i bɛ jamana in mara ni cɛfarinya de ye ani jagɛlɛya n'a bɛ kɛ min ye maliyɛnw b'i kɔ ou bien e tigɛlen don maliyɛnw na de n'i m'a k'anw ta ye n'i y'a k'i yɛrɛ ta ye ayiwa ni min bɔr'a la i kelen niyɔrɔ don dɛ anw de ko i k'u gɛn awɔ an b'i kɔ bi an b'i kɔ sini MINUSMA u ka taa ni e ye sira yira sisan n'u bɛ taa n'u tɛ taa o tɛna k'an bɛɛ ɲɛna fanin t'a la banin t'a la bugɔli t'a la n'an y'u ka mɔbili ye yɔrɔ min na an b'an jɔ a ɲɛ a kɔfɛla n'a ɲɛfɛla k'a bloke mali fan tan ni naani bɛɛ k'a yira diɲɛ bɛɛ la k'u ka taa ka bɔ an ka jamana kɔnɔ élection ko kuma yɛrɛ an k'a ɲɔngiri élection ko kuma an k'a ɲɔngiri bon ne bɛ kuma bila yan quoi vraiment trop c'est trop aa maliyɛn maliyɛn de bɛ a faso ci jɔyɔrɔ nɔfɛ jagoya de mɔgɔ marali yan politisiyɛnw a tɛ hakili sɔrɔ ten alahu akubar aw jo don parce que a bɛ na jamana kunna k'a bɛɛ suɲɛ k'a d'aw muso n'aw denw ma an'aw jɛɲɔgɔnw ma wa hali ni mɔgɔ wɛrɛ nana foyi tɛ bɔ a la walayi aw jo don fɛnɛ mais asimi e de nɔ don wasalamu aleykum